so ndị ma na-ekiri that video na-ati he kee ihe ị chọbụ ka kee ihe ị chọbụ ka obi kubana mee na occasion jowizaza kee ihe ị chọrọ ka ọ mee ọ bịa ka ọ mee nonsense n'afọ ga kafere ifo ọ bụ na m bụ nwoke m ga-anọ na group obi kubana ha maka enwere m obi eji eli ego enwere m obi eji ata money

I can even sef ili nke gị i weta sef rie ka i rijuo afọ na-afịa gị arụ ị ga na-agbakọ hey ihe a bụkwa 2000 ihe a bụkwa 3000 i ji isi gị na-agbakọ ya ka anyị biri aka n'ụlọ ka ọ na-eme na ego ahụ obi kubana na-enye nwanne jowizaza bụ ọga jidere m oyi manụ ọga jidere m ị mara ọga jidelu m na ihe ọ mean bụ anytime obi kubana ga na-eme ihe na asọghị ya asọghị ya na-emefụta ife anytime obi kubana ga na-eme ihe whether ọ nwunye ya o ọ nwa ya nwoke o anybody soro nga obi kubana mee ya invite agwa ife ihe ahụ ọ mee ọ ga-emere ya times two ọ na ị na-ele that video ọ na ị fụrụ ka Jowizaza si na-ene that money anya ọ marakwa o it was unintentional oh happiness ọ na-enye ya but o jikwa isi ya agbakọ o nwere ike isi agbakọta 10,000 million dollars US pounds whatever you call it it means na mgbe Obi Cubana ga na-eme ihe trust me ọ ga-enye ya times two 20 dollar us dollars pounds because ihe i mere mmadụ bụ ọga jidere m imeghitelu mmadụ occasion ya ọ bịa occasion nke gị o meghitelu gị ya iri ka i jide ego ị bịa occasion mmadụ ị na-akpị mkpị ị mafe nwa ego ị manye nwa ego ọ bịakwa nke ka ọ mafere gị ọ manye gị aka nri kwa aka ekpe aka ekpe akwa aka nri tinye ihe onye emechizina m ntị na-eti kee ihe ị chọbụ ka obi kubana mee nwa chọbụ ka ọ bụ ihe jowizaza manye ya ka ọ ghara imepụtali ya imechi ime- imechi ya ifele mepụtali ya ọnọdụ ka ọ na-eme ka nwa ndị nọ n'occasion ahụ na-amago ndị ga-emechi ndị ga-emefu mmadụ ifele ị mara nakwa gị let me just tell you i nweta onwe gị na that kind of group unu eje gathering na eje ṅụọ mmanya eme gị invite ha ncha ka ji jide ego mbọsị Monday akwụọlụ gị ụgwọ mmanya Tuesday akwụọlụ gị ụgwọ mmanya my brother makwa na agụfuo gị n'ihe a na-alụ Wednesday a ma eme gị invite ị ga na-afụzi na story na dm na ha ji ṅụọ mmanya kpọrọ gị aka nchicha i je that kind of gathering eme gị invite e dosie mmanya akwụrụ gị ụgwọ Monday Tuesday ekwena ka ha kwụọ ụgwọ Tuesday ekwena ka ha kwụọlụ gị ụgwọ Tuesday ha chọọ ịkwụ ụgwọ mmanya even though na i jirọ ị sị ha mba ka i weta ha na-eshi ọnwụ ị sị ha mba kwa ha kwụrụ ụnyaa ka ị kwụọ especially ọ bụ na ị bụ new member na the group ị sị ha ha wụrụ because onye na-ejirọ ego nwe obi e ji eli ego a na-amakwa people na-ama o i jirọ ego mana i nwe obi e ji eli ego my sister my brother people na-ama Ha, people na money. Ị fụ na mmadụ dị stingy ọ dị stingy. Even sef ọ dị na kịta o nwehị ihe i ji cha cha. Onye nọ gị n'akụkụ, ọ ga-ama ka ị na-enye ihe ka ị da-enye ihe. Maka obele ahụ i ji, onye nọ gị n'akụkụ ga-emetụlili ọnụ. Sọsọ onye mgbokwe na ejirọ m, ejirọ m, onye kwanụ ka m ji. obele ahụ i ji ọ bụ na ị bụ onye na-enye ihe a ga-ama akwụrụ ụgwọ mọnde tuzde akụkọ na pụọ sat wenezde ka eme gị invite ha mana ejirọ m datị na-eme ka i kwuo gosigodi na ị bụ onye na-eri ihe na ha mepeelụ gị ụzọ i libe na a ga-agụnyekwa gị na ndị na-emefụta ọnọdụ ndị na-eme ka ihe na-eme I don't know. I, I should explain more. Ị marọ, m kọwagbalụ gị. I mecha ihe ahụ, my brother, mbọsị ị ga na-eme ihe, a ga-asị onwe ha, nna ị nụkwa na Oke na-eme ihe. Ihe ahụ ga-agaghị na ahụ, ga-agaghị eme invite ka ọ bịa nwụọ mmanya. O ji ụgwọ ahụ, mana ọ strọgụ ka ọ kwụọ ụgwọ, agaghị na ele ife. Ka anyị jee metele ọnọdụ. Ka anyị gbagote elu ebe ahụ. ị ga-afụ anyị ka a na-ewepụta anyị ka a na-ewepụta sị ka e wepụtakwa ego dị ka ọ kụ that day nne maka nwa ahụ ọ kụkwa ha n'isi 50 50,000 ma ị ga 50,000 na times 10 emetelu gị ọnọdụ so ndị mmadụ na-ekiri that vidio na-eti he he he kee ihe ị chọbụ ka jo kee ihe ị chọbụ ka obi kubana mee na okeshọn jowizaza kee ihe ị chọrọ ka o mee ọ bịa ka ọ bịa mee nọnsens n'afọ gafewe fọm ọ bụ na m bụ nwoke m ga-anọ na grupu obi kubana ha maka enwere m obi eji eli ego enwere m obi eji ata mmanụ enwere m obi eji eli ego enwekwa m obi eji enye ego ị nọkwanụ m n'akụkụ ị ga-eli oke nna ọ bụrụ nwoke grupu a ka m ga-anọ so ka ị nọkwa ebe a na-eti ee obi kubana ee jowizaza obi kubana na 10 million

ya oge obi a na-eri dị mmadụ ịbụkọ mama eko papa eko izu gị atọgbugo m Please, we'll talk to you guys later. Bye.